ndewo ndị ọma na-ege m ntị abụ m nwaada ifeọma ahụdo onye ọbụla mma dịka m kwuru na mbụ asị m na m ga na-ewetara anyị ihe dị iche iche ihe ọṅụ ihe egwuregwu ọdịnala njirimara ndị Igbo daalụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa ihe m ji aka wee bịa n'ụbọchị tata bụ ka m gwa anyị afa a na-akpọ ihe ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke anyị amaghị ihe a na-akpọ ha asị m gịnị achọrọ m ịgwa anyị afa a na-akpọ ụmụ ihe dịgasị iche iche nke anyị aghọtachara ihe a na-akpọ ha ma ọ bụ o nwee ike ọ bụrụ na anyị amaghị ihe a na-akpọ ha nke mbụ m nwere n'uche m n'ụbọchị taa bụ nke a nke a ndị oyibo na-akpọ ya clip mana ndị igbo kpọrọ ya ngado ihe ọbụla eji agapụta ihe ma ihe ọbụla eji ejide ihe na ihe dịka peg ndị Igbo kpọrọ ha ngado nke ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gum ndị Igbo kpọrọ gum nnyachi ihe eji anyachi ihe ụfọdụ kpọkwara ya nnyado gum bụ nnyachi maọbụ nnyado dịka anyị si mara igbo na-asụ n'olu n'olu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ otu nke ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nke a mirror ndị igbo kpọrọ mirror enyo mirror a kpọrọ ya enyo ọzọ wee bụrụ nke a scissors ndị igbo kpọrọ scissors mkpị scissors bụ gịnị mkpị scissors bụ mkpị nke ọzọ m nwere ebe a bụrụ needle ihe a bụ needle needle ndị Igbo kpọrọ ya needle ndị Igbo kpọrọ ya aga aga eji ata akwa maọbụ aga eji adụ akwa ihe ọbụla bụ needle ihe ndị Igbo kpọrọ ha bụ aga nke a bụrụ owu owu eji akwa akwa thread owu thread owu needle bụ aga enwekwara m belt waist belt ndị Igbo kpọrọ belt mgbado ihe ọbụla eji agbado ihe a na-akpọ ya mgbado ma ọ bụ ịkpọọ ya eriri enwee ndị na-akpọ ya eriri ọ bụrụ ihe eji eke ihe ọbụ ihe ọbụla ihe ọbụla a na-eke n'ahụ mmadụ akpọrọ ya mgbado mana ọ bụrụ iji wee kechi ihe ihe ọzọ abụghọ ihe gbasara mmadụ a na-akpọ ya eriri ọzọ m nwere ebe a wee bụrụ razor razor ndị igbo kpọrọ razor agụba asị m gịnị igbo kpọrọ razor igbo kpọrọ razor agụba agụ eji agụ isi enwekwara m pen ihe ọbụla eji ede ihe nke ndị bekee rụrụ otu a igbo na-akpọ ya mkpịsị odee mkpịsị odee ọ bụrụ nke eji ede ihe n'ime obodo emeela m ihe onyonyo kọwapụta ihe a na-akpọta nwere ebe a bụ kalenda kalenda ihe a ndị Igbo kpọrọ ya akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnwa akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnụ ọgụgụ dị n'ọnwa kalenda kalenda bụ akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnụ ọgụgụ dị n'ọnwa nke a bụ anyị ncha maara ihe ọ bụ nke a bụ book exercise book jotter ị nwere ike ịkpọ ya akwụkwọ eji ede ihe kpọzie ya site n'ihe ọbụla ị chọrọ iji akwụkwọ ahụ wee dee ma ọ mee itinyezie ihe ị chọrọ iji wee mee mana ha ncha niile ka a kpọkọtara aka ọnụ na-akpọ gịnị akwụkwọ nke ọzọ m nwere ebe a bụ key key ndị Igbo kpọrọ key mgbape ụzọ ụfọdụ sịkwa na-akpọkwa ya ihe eji agbape ụzọ ụfọdụ kpọkwara ya igodo ihe ọbụla ịkpọrọ ya bụ ihe ọ ga-aza ịkpọọ ya igodo ịkpọọ ya mgbape ụzọ ma ihe eji agbape ụzọ mana afa izugbe key bụ igodo ndị be anyị ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ daalụ maka ịnọnyere daalụ maka ige ntị biko o nwee ihe m kwuru ị ghọtaghị o nwekwa ajụjụ ị nwere ike ịjụ Nkọwa ahụ bịa na akara mkpakarịta ụka ka anyị nwee ike ịkpakarịta ụka, tụgharịa uche, mara ihe dị gị n'obi, o nwekwa ajụjụ gị, i tinye ajụjụ gị ebe ahụ. Aga m eme ọfụma ịza gị ajụjụ.